Igbo Chukwu chọrọ mma ma mee eze. Lekwa na akụkọ ndị hiri odo n'izu ụka a. Onye kọpụtara ya bụ m, Ọsọndụ Chukwu Ebuka.
Dede onye gọvanọ steeti Ọshụn Adedeji Adeleke onye nke bụkwa nna otiegwu Davido akọwala ugbu a na ihe mere nwanne ya nwoke ahụ jiri nweta mmeri na ntụliaka elu ọkwa gọvanọ bụ n'ihi ekpere e kpere n'elu isi ya n'ihi na oge ha nụrụ na ndị pati ọzọ na-enyepụ puku naira iri ise kwa otu onye tụnyere ha vootu na ya kpere ekpere ka Chineke mee ka ndị mmadụ narachakwa ego ahụ ma tụnyere nwanne ya nwoke vootu onye ga-eji aha pati AAC zọọ ọkwa onye isi ala n'afọ 2027 Omoyele Sowore akatọla aka na-achị steeti Ọshụn gọvanọ Adeleke maka ikwupụta oge o nwetachara mmeri na ya ga-akwado nhọpụtagharị nke ugboro abụọ nke onye isi ala Tinubu n'agbanyeghị nkwafu ọbara na ọnwụ ọtụtụ ndị mmadụ n'oge ntuli aka elu ahụ ma ka ọ dị oti egwu Davido ajụla ịnabata nkwado nwanne nna ya gọvanọ Adeleke na-akwado nhọpụtagharị nke ugboro abụọ nke onye isi ala Tinubu ma fọọ ntutu taa na ya agaghị akwado pati APC n'afọ 2027 n'ihi ọnwụ ndị mmadụ ruru iri ise bụ ndị nwụrụ n'ihi tigbuo zọgbuo n'oge ntụliaka elu ọkwa gọvanọ steeti Ọshụn nke hiri odo na ngwụcha izu a gara aga a nwụchiela ma kpọchie n'ụlọ mkpọrọ otu nwa afọ ala anyị n'ime mba Ghana Okechukwu Augustin n'ihi ebubo ịtụ atụmatụ n'ụzọ gbapụtara ihe izu ohi n'ụlọ ọba ego atọ n'obodo Accra ụlọ ọba ego ndị a GCB Ecobank na Zenith Bank bụkwa na atụmatụ ndị uwe ojii gosogidere ma gbochie ka o hie odo
onye isi ala n'oge gara aga Goodluck Jonathan akatọla ụkpụrụ a na-ahụzi ugbu a bụ ebe ndị gọvanọ dị ọtụtụ na-ahapụ steeti ha ma zukọọ na steeti ọzọ kpọrọ ọtụtụ ndị enyemaka ha pụrụ iche ma wụcha iji kwado pati ha n'oge ntuli aka elu ọkwa gọvanọ ọ kọwara nke ahụ dịka nke na-adabaghị adaba ma rụtụ aka na nke ahụ kwesịrị ịkwụsị ozugbo onye minista isi obodo ala anyị Abuja Nyesom Wike akọwala ugbu a na naanị ihe mere onye gọvanọ steeti Ọshụn Adeleke jiri nweta mmeri na ntụliaka elu ọkwa gọvanọ ahụ hiri odo na Satọde gara aga bụ n'ihi na onye isi ala Tinubu kwere ka ụkpụrụ ntụliaka elu ahụ ụrụ nke wuruwuru na-agaghị ehi odo na ya odeakwụkwọ mgbasa ozi pati ADC Bolaji Abdullahi akọwala ugbu a na pati ADC rụkọrọ ọrụ ọnụ n'etiti ha na pati Accord iji hụ na pati APC enwetaghị mmeri na ntụliaka elu ọkwa gọvanọ ahụ hiri odo n'ime steeti Ọshụn e nwetala kepụkepụ ugbu a na ndị omekome na-eyi ndị ọha egwu egbuola mmadụ ruru iri abụọ ugbu a n'ime steeti Plateau gbuo mmadụ iri atọ na abụọ n'ime steeti Sokoto ma gbuokwa ọtụtụ ndị mmadụ gụnyere ụmụaka na ụmụ nwaanyị n'ime obodo Ukum nke steeti Benue onye inspektọ jeneral ndị uwe ojii n'ala anyị Tunde Disu adọọla aka na ntị ugbu a megide iji aka onwe egbu onye a na-enyo enyo mere mpụ gbaa gburugburu ala anyị ma rụtụ aka na ndị uwe ojii ka e nyerela iwu ugbu a ịnwụchi onye ọbụla maọbụ ndị ọbụla bụ ndị ga-eji aka ha gbuo onye a na-enyo enyo n'ihi na nke ahụ bụzi mpụ igbu ọchụ ugbu a onye isi ala Tinubu site n'aka ndị ọkaiwu ya n'ime mba US emeela mkpesa ugbu a n'ụlọ ikpe na-achọ ka e nyetukwuo ha abalị iri iji zaghachi ebubo ịtụ mgbere ọgwụ ike n'ime mba US bụ nke a na-ebo ya nke mere n'afọ ndị 1980 na 1990 dịka ụlọikpe na-eme amụma ugbu a iwepụta ngụkọ okwe ka Tinubu jiri mee mpụ ịtụ mgbere ọgwụ ike onye isi ala n'oge gara aga Olusegun Obasanjo akọwala ka onye isi ala n'oge ndị agha Sani Abacha jiri gwa ọtụtụ ndị mmadụ na ya nwa bụ Obasanjo gụnyere Shehu Yar'Adua na MKO Abiola agaghị esite n'ụlọ mkpọrọ a kpọchiri ha pụta na ndụ dịka ha mechara gbanye nje virus n'ahụ Yar'Adua nyepụ Abiola tii e tinyere nsị ma kpọnye ya onwe ya bụ Obasanjo otu dọkịta bekee nke ga-eji ọgwụ ntụtụ na-egbu egbu wee gbagbuo ya bụkwanụ nke ọ na-ekweghị ka onye dọkịta bekee ahụ gbaa ya ntụtụ ahụ onye ndu otu IPOB maazị Nnamdi Kanu edegarala onye isi ndị ọkaikpe n'ala anyị nakwa nke onye isi ụlọikpe mkpegharị akwụkwọ edemede ugbu a na-arịọ ha ka ha biko wepụta ma nụrụ mkpesa abụọ o mere n'ụlọikpe n'egbughị oge ọbụla n'ihi na ya chọpụtara na ọchịchị etiti anaghị egosipụtakwa mmasị n'okwu ikpe ọzọ otu agadi nwaanyị gbara afọ iri itoolu na ise Suzana Nwachukwu akọwarala onye nta akụkọ ugbu a na ihe mere ọ na-alụghị di ruo oge o mere agadi ọ kọwara na nna ya nwụrụ anwụ ekweghị anabata ụmụ nwoke niile ndị bịara ya di n'ihi na ha abụghị ndị ụka katọlik ebe nna ya bụkwanụ onye ụka katọlik ndị ike ya onye ga-eji aha pati ADC zọọ ọkwa onye isi ala n'afọ 2027 Atiku Abubakar ekwuola ugbu a na ya ga-eguzo chịm n'okwu ọnụ ya nakwa nkwenye ya na onye isi ala Bola Ahmed Tinubu ji akwụkwọ asambodo adịgboroja wee bụrụ onye isi ala o jikwa ohere ahụ rụtụ aka na ya bụrụ na ya bụrụ onye isi ala na ya ga-ewetaghachi ego enyemaka sọbsidi mmanụ petrol iji belata ọnọdụ ihe isi ike n'ala anyị ka ọ dị ugbu a onye isi oche otu People's Redemption Party Hakeem Baba Ahmed ekwuola ugbu a na onye isi ala Tinubu ga-akụ afọ n'ala n'ụbọchị ntụliaka elu afọ 2027 tupu ọ kụọ elekere anọ nke ehihie ụbọchị ahụ ya bụrụ na a hazie ntụliaka elu ahụ n'ụzọ wuruwuru na tigbuo zọgbuo agaghị ehi odo na ya aka chịburu steeti Cross River Donald Duke akọwala ugbu a na onye isi ala n'oge ọchịchị ndị agha Ibrahim Babangida dọrọ onye isi ala n'oge gara aga Olusegun Obasanjo aka na ntị ka ọ kpachara anya banyere osote ya n'oge ahụ Atiku Abubakar ma gwakwa Obasanjo n'oge ahụ na Atiku apụghị ịbụ onye isi ala mba Naijiria onye ga-eji aha pati NDC zọọ ọkwa osote onye isi ala Rabiu Kwankwaso akọwala ugbu a na ihe mere o jiri kwe iso Peter Obi zọọ ọkwa onye isi ala n'afọ 2027 bụ n'ihi ọdịmkpa ọ dị igosi ọha na eze ụkpụrụ ọchịchị dị iche ọkachakwa ugbu a ọnọdụ enweghị ọrụ ọnọdụ enweghị nchekwa nakwa ọnọdụ ihe isi ike na-arị elu ọjị gbaa gburugburu ala anyị Owelle Rochas Okorocha adọkpụrụla ụlọ ọrụ INEC baa ụlọ ikpe ugbu a n'ihi ikwupụta gọvanọ Hope Uzodimma dịka onye ga-eji aha pati APC zọọ ọkwa sineti iji nọchite anya ndị mpaghara Imo West o boro ebubo na ọ bụghị Uzodimma nwetara mmeri na ntụliaka elu primaries ahụ kama na ọ bụ ya onwe ya nwetara mmeri Ọchịchị etiti ekwupụtala ụbọchị Tuzdee dị n'ihu dịka ụbọchị ezumike iji cheta ememme Eid-ul-Maulud bụ ememme ncheta ọmụmụ onye amụma Mohammed ndị Alakụba. Ọchịchị etiti nke Tinubu nọ n'isi ya ewepụla akwụkwọ arịrịọ ha n'ụlọ ikpe ugbu a megide onye ndu otu IPOB Maazị Nnamdi Kanu bụ arịrịọ ha rịọrọ ka a gbanwee nchapụ ikpe ahụ site na nga mkpụrụ ọka ma mee ya ka ọ bụrụ nke ịma ikpe ọnwụ. onye ga-eji aha pati NDC zọọ ọkwa onye isi ala n'afọ 2027 Maazị Peter Obi ekwupụtala ugbu a mmepe atụmatụ achọmnta nkwado ya maka ntụliaka elu ahụ ma kpọkuo ndị niile so ya azọ ọkwa onye isi ala ka ha jiri ohere a kọọrọ ọha na eze ihe ha chọrọ imere ha ma hapụziere ọha na eze ịtụle okwe nke ọrụ ha chọrọ ịrụ onye ga-eji aha pati AAC zọọ ọkwa onye isi ala n'afọ 2027 Omoyele Sowore akatọla gọvanọ steeti Osun Adeleke maka ịga zute onye isi ala Tinubu n'obi onye isi ala dị n'Aso Rock iji gosi ya akwụkwọ asambodo mmeri ya na ntụliaka elu ọkwa gọvanọ ma katọkwa n'otu aka ahụ otiegwu Davido maka ịga zute Nyesom Wike na Abuja naanị ka o mechara abalị isii ọtụtụ ndị mmadụ nwụrụ n'ime steeti Ọshụn n'ihi tigbuo zọgbuo hiri ụdụ n'oge ntụliaka elu ahụ ma kọwaa ọnọdụ ahụ dịka nke e zuo ka aha eri udele ụfọdụ ndị ntorobịa n'ala Igbo gụnyere onye ọkaiwu Aloy Ejimakọ akọwala ugbu a ihe mere ndị ntorobịa ala Igbo enweghị mmasị isonye ụlọ ọrụ ndị agha soja ma rụtụ aka na ọtụtụ mmegbu a na-emegbu ndị Igbo ọnọdụ enweghị nchekwa nakwa ejighị ọdịmma ndị agha soja kpọrọ mkpa bụcha ihe ndị mere ndị ntorobịa n'ala Igbo achọghị isonye ụlọ ọrụ ahụ ọ gwụla bụ akụkọ ndị hiri ụdụ n'izu ụka a sonyere anyị na YouTube, Facebook nakwa WhatsApp channel anyị na akụkọ n'asụsụ Igbo